ụmụ igbo ụmụnne m ana m asị ka ụbọchị taa mara onye ọbụla mma chi foro taa ka o fotara anyị ife ọma ana m ekene onye ọbụla ife anyị na-eme na-adị mma na-ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche ma ndị na-ezisa ihe onyonyo nke anyị na-eme na-akwado anyị n'ụzọ ọbụla chukwu ma nke onye na-eme ya gazielu gị enwe ndụmọdụ m chọrọ inye ma anyị nwa ma ụmụnne anyị ndị na-agba mbọ n'ụzọ dị iche iche ife gbasara nnwere onwe ndị Igbo maka na uche ofu onye ada ezucha ana m ekene ụmụnne anyị na-agba mbọ n'ụzọ pụrụ iche n'agbanyeghị na ha gbara ka ụkpaka ndị nke a na-ekwu ebe a ndị nke a na-ekwu ebe a ndị nke a na-aba n'elu ndị nke a na-aba n'ala ihe m chọrọ ikwu ihe gbasara sit at home a na-aba ọ dapụta mgbe ọbụla ekwuru ya o sebe okwu ndị a kwuo na ọ dị ndị ekwuo na ọ dịrọ aka m eme ihe a n'oyibo ka ụfọdụ ụmụnne anyị ndị abụrọ igbo bụ igbo soro ghọta ndụmọdụ a mana ife m ji wee mebe ya n'igbo bụ na enego m anya fụ na ife niile a na-azọ azọ na ndị na-azọ ya afa ha ncha niile bụ ndị be anyị igbo bụ igbo ifere wee ju m anya m wee na-ajụ kedu ebe amamife anyị bụ ndị igbo dịzi kedu ebe amamife anyị dị sit at home a bụkwanụ maazị onye ndu wepụtara ya nyenwa bụ onye wepụtara nya bụ atụmatụ ọ bụgo na a na-eme ya na mba ụwa n'ọtụtụ ebe nyenwa bụ onye bidoro ya n'ala Igbo sit at home m na-atụzi anya na nke a aka ji ya na the interim leaders though in different factions na ha kwesịrị inwe new strategies e kwesịrị inwe pool of ideas a na-atụpụta alo a na-akpa nkata ọ ghọọ ngịga a rapụgodu that method onye ndu debe iji gosi na onye ọbụla dị creative n'ụdị nke ya maka ofu mgbọrọgwụ ka dibịa ji aka ibe ya ife agụ ji akpa ike dị ya na mbọ mana ọkwa ofu sit at home a o wepụtara emebe ya emebe ya emebe ya ọ gbacha onye ọbụla ahụ nyanwa kakwa na-ese okwu wee ruo taa enechagokwu m anya otu esi wee kewasịa n'ukwu n'ukwu afụrọkwa m any light at the end of the tunnel mma gwa unu nke bụ eziokwu ada m ekwu ya ka m discourage ndị na-agba mbọ mana echeta m n'akwụkwọ nsọ mgbe Pita chọrọ ịnụ ọgụ onye ọ chọrọ ịnụ ọgụ bụ our Lord Jesus Christ ka ọ chọrọ ịgbara ọgụ o wee gwa ya Pita ya tinye mma ya n'ọbọ put back your sword for this mission to be achieved to be accomplished

Jesus did not give them much attention. mana ana m ekwu ya oge ncha ebe Satan mechara disappoint ya the father almighty anybody can disappoint mgbe onye ndu dị free ọ na-ekwu against few saboteurs mana ọ de enye ha the chunk of the time ha chọrọ odekwe ọ bịa na broadcast ya o kwutu maka ha ọ kpọ afa onye ọ bụ ọ kọtụ maka ya few seconds kwube ife ọ na-ekwu ọ dị busy na-expose the plot of our rivals the enemies na-expose ha nkata niile ha na-akpa ọ na-ekwughepụ ya n'ike ọ nya kpatara broadcast oge ahụ ji akwụba ntị ọtọ onye ọbụla na-echebiri ya echebiri maka ị ya-anụ something new ọ bụrọ ofu ife ka a na-ekwu oge ncha and ọ bụrọ sọ maka ndị iro ya na ndị kpọrọ ya asị ka ọ na-akọ oge ncha no ndị ji ọganiru ndị Igbo ọ bụrọ maka ndị kewapụrụ ebe ọ nọ wee na-agba ya mgba no o nyerọ ha much time nke a bụ ofu ife maka ọ bụrụ na o nye ha much time ọ ka eme affect his ideology much of the expose o nyere anyị ọ ma-enye anyị ya maka ọsọ ọsọ ọnụ ka anyị ada akọ ife a bụ ife nyere aka oratorial ability ya bụrụ second to none kedu ife m ji ekwu ife ụmụnne m enwe m mmadụ ịtọ a na-akpọ afa na mbọ a na-agba kịta ọ bụrụ Igbo bụ Igbo nke mbụ maazị onye ndu nke ịbụọ maazị Chika Edoziem nke ịtọ maazị Simon Ekpa mmadụ ịtọ a bụ Igbo bụ Igbo m ma-akpọ ya nọ three warriors enwe with three different characteristics kịta maazị onye ndu aka ji ya ọ nọ na detention ife m ma-eji wee mara onye dị wise onye nwere uche onye nwere nghọta onye dị mature between maazị Chika Edoziem na maazị Simon Ekpa bụ onye ọbụla bụ ụzọ tinye mma ya n'ọbọ onye ọbụla bụ ụzọ sheathe his sword bụ onye m ma-ama na o nwere uche karịa a na-azọ gịnị anyị nwa na onwe anyị dịzie confused ife a mere oge Abraham na Lot nwa nwanne ya jere ọrụ oyibo o sebe okwu ndị na-achịrị onye atụrụ na ndị na-achịrị onye atụrụ na-enwe nghọtafi a na-azọ ana mgbe a na-enwe quarrel Abraham being the It's like a, he was like a father to Lot ọ nwa nwanne ya o were uche okenye maka okenye ada anọ ebe ụmụazị na-agwa ofe na-agha aja kpata na ọ na-abụ ife mebie a jụba na okenye ọ nọkwa ya o nweta nwata ya esi wee kpa agwa ma ọ ka nwaanyị ya esi wee kee ekike na-apụta a jụọ na mmadụ ọ nọkwa n'ụlọ mgbe onye apụ maka ife nwata afụrọ anya okenye ya afụ ya Abraham were anya okenye wee necha anya wee sị Lọt let there be no strife let there be no quarrel for we are brethren o wee sị ọkwa ana na-ese ee eh, ngwa gị nwa bụ Lọt buru ụzọ kee i were Lọt nwere n'oke anya with mmacha ọ na-amacha o wee buru ụzọ kee ana were ebe nwere greener grasses rapụziere Abraham uncle ya ebe nwere dry grasses ọ bụrọ onye bu ụzọ pụta afịa n'ụtụtụ na-aka eleta ego ị ma na e mechalụ ọ bụrụ ebe ahụ Abraham nwere bụ ebe bụ Canaan land nke ahụ kpọrọ nkụ ọ rapụrụ ya ebe nwere greener grasses mechaa bụrụ Sodom and Gomorrah ana ahụ a bụrụ ọnụ n'ikpeazụ ụmụnne m ife m ji na-ekwu ife a bụ na freedom comes from God ọkwa unu fụrụ nnwere onwe n'aka Chineke ka o si abịa ife sọrọ mmadụ ma nke onye ndu na-agba mbọ ya o ọ n'aka chukwu chukwu sị na freedom ama abịa ife ọbụla gị bụ mmadụ na-eme kama ị tụnye ndụ gị na ya that's god ọ chukwu na-enye freedom nke na-atọ atọ ọ chukwu na-enye ya i jee ma na Bible ị fụ na oge moses na-agba mbọ ka ụmụ Israel nwere onwe ha all his dependency bụ na Yahweh ọ na-aconsult ya o jee nụta ọ mara ife ọzọ ya eme maka onye ọ na-fight bụ a monarch pharaoh was a monarch gị nwa ịchallenge the authority of a monarch will cost you your life ma ọ bụrụ na a mara onye Pharaoh bụ moses ejebeghị n'ike aka ya moses anọghị jiri aka ya na-aplot strategies jiri aka ya na-ewepụta method jiri aka ya na-ekwu ife sọrọ ya nụ na-enwe quarrel among the israelis ọ bụrọ ife a ka ọ na-eme attention ya niile dị ebe Yahweh nọ maka o nwe onye zipụrụ ya and ọ bụrụ na aka chukwu adịrọ ya o nwerọ ife ị ya-emenwu go to the bible e nwere na Syria mgbe agụụ bido gụba ndị mmadụ ụgani wee dị nke na nwaanyị kupụtara nwa ọ mụ n'afọ gbuo ya rie na second Kings jee gụọ chapter 6 i jee gụọ ya ị fụ ebe nwaanyị bupụtara nwa ya rie nwaanyị ya na ya naabọ mere agreement jụkwazie na ọ ma kupụta nke ya maka o rijuona afọ na nwa onye nke ọzọ o bido kpụwa brain ife mezi n'ikpeazụ nke e riri nwa ya jee kpesara eze na o kupụtara nwa ya ha rie nwaanyị nke a jụ na ọ ma ekupụta nke ya eze wee dọka akwa ya na ụgani dị na be ya o ruo na nke mmadụ iri nwa ọ mụrụ eze wee oge the woman sị my king help me eze wee gwa ya something if the lord doesn't help you who am i to help you ị fụ the statement of a king ọ bụrụ na o nwere any freedom fighter ekwetara na ọ chukwu na-enye freedom onye ife ọ na-eme barrenness of a busy life i must tell you and i kweta na ọ chukwu ife niile abụrụ tigbuo zogbuo ọ bụrụ mba ọ bụrụ ịkpọ iyi ọ bụrụ we have to take it easy nenenụ ndị niile m kpọrọ afa ọ igbo bụ igbo nọ n'isi ife niile a na-azọ maka ọ bụrụ na onye maybe akwa ibom a sị ya eh, na ife na ethnicity abatago na ya mana unu na-afụ na ọ igbo bụ igbo

ife m ji enye ndụmọdụ a bụ na a zọọ n'ife a ka anyị azọ ya ọ na-emezi ifere ọ na-emezi ifere anyị ajụ onwe anyị ajụjụ maka ọ bụrụ na a kọrọ ọnụ agaba i nwere ike ịgbaghara nwanne gị e nwere onwe a wee the internal crisis ebidokwa ozugbo because the other group ya-agba mbọ ịkwatukwa ndị nke ọzọ ka e wee prove ha wrong forgiveness is one of the major qualities of a good leader without reconciliation ka e wee gbawakwa mbọ a na-agba a gba izu maka izu ka mma na nne ji e wepụ reconciliation ị ma na this struggle is dead on arrival ọ mụnwa na-ekwu jee kanyenụ ya n'aja ọnụ onye amụma na-ekwu jee kanyenụ ya n'aja is dead on arrival ọ baghị uru o nwee ife e wee pịa anụ nwụrụ anwụ ịtarị ife o ji abụ onye ndu kwuo okwu e gee ntị ọ sọ onye ọ na-akwụrụ onye ọ na-akwụrụ n'agbanyeghị na e mewaana ya obi ọ na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ ị na-afụ the anger in him mana ofu ife i ya-ejigodo aka bụ na mgbe ụfọdụ o butuo oge fada mbaka ya na ejere inwe nghọtafie e mere gịnị ọ sị ya na fada mbaka bụ onye nke anyị o butuo mgbe ụfọdụ ọ kpọkwa afa ụfọdụ politicians ya ọ sị na nsogbu adịrọ na e mecha anyị agbaghara ha ọ bụ jee check jee gbakọ some of his broadcast so e nwere that modicum of forgiveness e nwere that space in his heart mana nke a bụ ọgọdọ dọwarụ nje a kọrọ ọnụ adịghị ene anya n'azụ mmadụ na-akọtọ nwanne ya ọ dịghị ene anya n'azụ come on echerọ m na ọ the best method maka ndị iro anyị nọzi n'akụkụ na-amụzi anyị amụ ha nọzi n'akụkụ amụ anyị amụ so ọ bụrụ na nwanne gị mejọọ ị jụ na ị ma agbaghara ya ị na-agbapụzi ya afọ ebe onye iro nọ makwa na e kecha n'ama e buru bata n'obi kedu ife o mere a ma eji gbaghara ya ka e wepụ ego maka ife ji reconciliation a bụ ego pride o nwere ife ọzọ ka m dị ka m dị o nwere ife ọzọ ife ọsọkwa gị bụrụ onye ọsọkwa gị bụrụ ị na-eri garị na-eje toilet you are a human being ị na-akpụ ụra n'abanị ife ọbụna ị bụ e mee ga-expire the boundary between life and death is not up to a second enwe na men kpara ike n'ụwa ife dịka Adolfus Hitler Saddam Hussein Osama bin Laden men kpara ike shake the world many of them mecha atụnye ndụ ha so ife ọbụna a na-eme tata iwu abụrụ na anyị emegide ya nwụọ ka a nwụzie look at the result ka okeke jesiara amị ka e butu ya onye ndu eji kịta anyị na-agba mbọ ka arapụ ya ọ dị anyị mkpa nye anwụna onye anwụna ma ibe ya efuna unu ncha dị anyị mkpa onye ọbụna na-agba mbọ n'ụdị ya atụfukwana mmadụ kpamkpam n'ụbọsị ị ya atụfu mmadụ ka ị ya ama uru onye ha bara atụfuna nwanne gị akọchasịna nwanne gị agbana nwanne gị ọtọ na public ị batazie n'ime ụnọ ị sị bịa ndochie ya akwa mbọsị moto ya egbu onye ara ka ị ya ama na o nwere ụmụnna ka anyị nee onwe anyị anya na mkpụrụ anya ka anyị yọọ chineke ya meere anyị ebere onye chi na-azọ na-azọ onwe ya biko ife niine a na-afịọ ọnụ afịọzina maka ọ bụrụ onye ndu tachaa afụfụ a

ka uche anyị dị ya ọkwa ndụmọdụ ka m nye mụ nwa anọrọ na group onye a maọbụ na group onye a ife dị mkpa bụ igbo bụ ofu ofu nne ofu afọ ka anyị si wee pụta onye anwụna ma ibe ya efuna onye afụtana na onye kacha ndị ọzọ mma ife ọbụna ị na-eme n'ụwa ị fụta onwe gị na-enye onwe gị pass mark ọ pride onye ọbụna nwere nke ọ na-eme ị ma aka m ogologo ka m mkpụmkpụ ị ya aka m ọcha aka m oji onye ọbụna nwere special quality enwere potential chukwu nyere onye ọbụna n'ụdị ya we need ourselves ọnụ a na-abịakọ a na-enwe pool of ideas maka ọ na-abụ e kwukata ife a kwukata ife a ọ dịzie so common okwu a na-ekwu ama enwezi value jee nene broadcast a kọrọ ọnụ na ya maọbụ e mere argument ma a na-eme power tussle ị fụ na ọ karịgo dị expose ekwesịrọ ị na-eme ebe ndị iro anyị nọ anị igbo niine bụrụ sọsọ ọbara biko nụ ka anyị bịakọnụ ọnụ ka ọ ya abụ o nwee ife ọ na-ekwuru ama na ofu onu ka eji ekwu biko ka anyị yọnụ chineke ka o nye anyị amamife without wisdom nobody can make good leadership kesaa ihe onyonyo a afa m bụ brother Paul Chigbo ka udo chịanụ ka Chineke meere anyị ebere mezie ana anyị ma wetara anyị ife na-efu efu nyekwazi anyị nnwere onwe n'ikpeazụ n'aha Jizọs amen Agenda Production.